John Ọlụebube Okonkwo abụ m onye Ọka Etiti Umudunu village
okay So, um, ọkwa ihe dị na ngada nwaanyị ihe dị na ngada nwaanyị ọ lapụtaghị ụmụ nwoke unu ama nzu ike geenụ ntị ka unu fụ ka nwa ikorobịa nọ ebe a ebe akwa si wee je duru onye onye ọzọ tụwara ime wee kpọrọ ya wee nata bie wee nata wee dobie ọ mụcha nwa ọ kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ dupụta ya mechie ihe niile ya na ya biri o bidorie ma biznes ha na-azụ nwa nwa mezie afọ ofu na ụma ị makwa nwatakịrị nụ dukọrọ nwa bukọrọ ihe niile dị na nke nwa ikorobịa ma biznes o meperie ma mkpụrụ osisi niile dị na mbara nwa ikorobịa bukọrọ ha niile gbafuo wee sị o wee kpọọ ya ọ sị ya ọ gịnịzi anya na-ese ọ sịcha na ihe bụ na o nwebughọ mgbe o ji wee fụ ya n'anya na ihe ya na ya ji wee nọrọ bụ na ọ dị stranded maka na onye tụwara ime gbaghapụrụ ya ọ nọrụzi agụụ na-agụ ya o wee kodozie onye nke a ka onye a wee zuzuru wee tinye isi ị fụrụ ya biko na ụmụ ikorobịa unu na-alọvụ anya saa ụmụ nwaanyị kwa unu na-alọvụ biko anya saa unu ka unu fụzi ọ nọrọ ebe a na-ebe akwa fụ ọzọ nwatakịrị nwaanyị o durugo nwa buru ego ya bukọrọ mkpụrụ osisi niile dịkwu ubi ya gbafuo mkpụrụ osisi kwa chai ọ dị egwu biko geenụ ntị o mụ just nyegodu anyị hint kelee kọọlụ ụmụ ụwa ife melụ okay ihe melụ bụ na nwata nwaanyị onye Ebonyi steeti m fụkwara na village m Ọka Etiti ebe ọ na-eme sales girl. Which year Ihe a na-emebe two years ago, two years and na 2024 yeah 2024 yeah two years ago. Then uh, abịara m igolu something ebe ọ na-alụ so from there m fụ the girl. Mana ka o si anọ, ọ na-anọ sad sad. I have to ask am, m jụba ya ka ihe bụ the problem. I find out na ọ dị ime three months I get to learn the onye tụbara ya the ime bịa ahụ ọ na-akpọ the guy something like that ọ dị epick ya ọ gbara ọsọ the guy onye a gbara ọsọ then on the process is nyanwa na-agwa m na ọ chọrọ ime the nwa abortion when I heard of that m sị ya mba ka ala mba ka onye ọbụla for my own belief onye ọbụla mere abortion egbugo mmadụ because the nwatakịrị bịara ụwa ị marọ ife ọ ga-abụ then m sit ya down yọcha ya sị ya emena nwa abortion na ebe ọ dịgoro otu a na agha m ife emere ya na m ga na-afụ na ọ na-erigodu nri dị okay so ife m na-eme because of the girl m mechie ọrụ ejebe m ebe ọ na-arụ gonye ya nri be sure na o rigo na ọkwa nwanne ya nwaanyị sikwa n'aka ya mata m gonyekwuo ma nwanne ya nwaanyị the two of them anyị na-akpakọrị everyday ana m abịa bịacha na the shop almost a month and unfortunately nyanwa gwazie m na nke nwanne ya nwaanyị ọ nọ na ili nri na-abụrụ ya problem mụ biko na o nwere ike ịbịa na nke m m sị ya with all pleasure that na ọ dị free ịbịa the girl eburu some akpa ọbụla akwa o ji wee bịa na my house mụ na ya nọrọ birizie na my house ya na-ene the preg na-etake care of the pregnancy from there eze afọ na-apụta people did not know people thought I was the one nwe nwa then ọ na-ewetazi aka ebe 8 months maka ọ dị ime 3 months bịa and during that time ọ chọrọ ime abortion mụnwa gwara ya na ya emena the abortion na m ga-etake care of it ọ na-ewetazi aka ebe 8 months ya then I have to call my people ụmụnne m sị ha na achọ m ka m jee na nke the girl ka parents ya mara onye m bụ ka anyị matakwa so anyị mee nkwagharị ihe a ga-eji je then I ebu m ma mmanya goo ma ọjị goo ma wine gokọsịa a lot of things I buy chata moto gaba anyị rute m gwacha parents ya ebumnobi na m chọrọ ịnụ nwa fa nwaanyị anụ that time na ọ dị ime 8 months a nabata anyị with mmanya anyị ji nekwasị anyị denye anyị list nata list m bata ebe a after ka m bata then anyị bidokwa ebe anyị kwụsị the girl from there nine months o put to bed mụ agbaghalịba ma ego ụlọ ọgwụ pressure karịa oge a bụ udu mmiri ọrụ adịrọ blọkụ ka m na-akpụ industry to industry na-agbagharị ego wee mgbapụta ya na hospital then ka anyị pụtara for hospital as time goes on a na-azụkwa nwa nwa na-ere and the girl na-arịa akwụkwụ the thing sokwu n'ihe na-eri m ego obere oge the thing na-adọba ya ọ nke ọya bụ ọ daa m were isi ya m tụkwasị n'obi ma that thing na-esi ya n'ọnụ apụta ọ na-estaincha my cloth and that same girl gwara m na nwanne ya nwaanyị na efere na o nwee oge ọ na-abụ efere o jiri na nwanne ya nwaanyị adịghị ekwe use ya gwa mụ na ya na-eji ofu efere eli I always feed her sometimes n'ọnụ then uh, na village ọ nọbuo na di o mechaa mana ọ the thing because of the akwụkwụ ka ha ji wee chụọ ya n'ani di ya but because of the love the very first day anya oge m nabatara ya, ọ gwarọ m na ọ na-arịa akwụkwụ the very first day the thing mere ya I was very shocked and confused later later the thing gaa viral to their village mere parents ya na-atụ ụjọ kpọọ m na phone m ewekwana iwe m sị ha don't worry that I'm not angry ihe mere m na ọ bụ na ọ kọwarọ m the thing oge a na that I love their daughter na mụ adị ewu n'ọrụ na ihe mere o ji dị ka mụ atụtụrụ ụjọ bụ na m amalọ na the thing na-eme ya m jụbazi ya ọ gwa m ụdị ọgwụ ọ na-aṅụ I have to be buying the medicine na-enekwa ya with the obere oge the thing once in two weeks sometimes once in a week thing na-eme ya steady then I started taking care of that girl on the process, oge m nwetara shop na iru main road ebe ọ ya na-eme ebe ahụ ya na-eme POS then uh, I registered the POS n'afa m de- debe ya there apụ sị ya ka ọ na-anọ otu a mụnwa na-akpụ blọk na m ama na-anọnwu there nọrụkwa na site nọọ ka ọ nọrọ ebe a for our own good ka anyị sikwa mbọsị ọrụ blọk na-adịrọ ka anyị sikwa ebe a na-eri nri then the girl nọzi there the nwa kịta nọ ebe a year and 5 months

later ka m find out that all those things was a lie so m jụba ya kezi ka gị na fon si bịa ọ sị na a nalụrụ ya n'ụzọ the thing wute m i have to go and buy another phone maka fon a nwere m small phone m na-use that big one ana m alapụbara ya na this small phone m na-use the big one bụ m nweta ọrụ maybe onye m na-alụ ọrụ chọọ ka m meere ya vidio I will use that big one and go then mana mbọsị m enwerọ vidio onye m ga-emere vidio m were this small one SIM card m ji enweta alert bụ ihe dị na that big phone then ọ ka ọ gwara m na the phone na a nalụrụ ya the the phone

olu the next week and upper week ọ gwakwa m na egwukwara ya wayo 140,000 so the thing na draws m back ije dị abụrụ amanụ nna di gị eji plan then m sị ya na ọkwa ị ma na anyị na-akwado ije na village kekwanụ ka e si wee gwukwa gị ụdị wayo a again the thing everybody dị aware the news circulate m sị ya na nsogbu adịrọ na ebe ọ dị otu a na m nwa ya na m adịghị alaiki karịa m nwa outside work mana m ga-eje outside work n'Ọka ka m ma na m ga-akọbakwa ego ka anyị wee nwee ike meet ya so I have to travel to Ọka ijekwa akpụ blọk anọzi m ebe m na-akpụ blọk kpụchaa the block then lụtakwa some money addịkwa na ego dị na my account POS ya ego na-apụta 343,000 naira then m nwetakwa outside work ọzọ m sị ya na m ga-aga that one ka m bata ka m makwa na I meet up that one a ka m gazi then ebe ahụ ka m nọzi ọrụ fon m ringịa ọ kpọọ m na fon sị m mụ bịa ka m bịa kpọchie ụzọ na ya nwa anọzi ya ka ọ gwa m nke bụ eziokwu na all those days mụ na ya nọ na ọ lovụrọ m na ọ na-apretend na ọ condition mere o ji wee nabata m m- mụ na ya ji wee nọrọ mụ na ya ọ na-agwa m bụ ka m bịa kpọchie be m na ụzọ ye oye and na ka mmadụ lapụ ịbata and na ya nwa anọ na ọ na-agwebuli m sị ya kee ihe na-ese kee ihe m mee ọ sị na ọ lovụrọ m na ọ na-apretend odo mụ bịa kpọchie ụzọ and that time bụ ebe after nine nke abalị I couldn't come back from Ọka olu tomorrow morning ya ri pampam banye moto pụta ọbụna gate be m ye oye room m ye oye property m room m nọ ka ọ dị empty no property again ihe dị ebe enwezi isi O bukọsị ya own property. bukwa my property ego niile dị na akaụntụ POS akụsi ihe ọ lapụrụ m bụ meshin POS ahụ so m kpọọ ya na fon sị ya kee ihe m mee gị kee ihe bụ the problem ọ sị m no that she don't love me again na ọ pretending ka ọ nọ m sị ya how do you want me to start my life but during that 300 and um, 40 343,000 dị na akaụntụ Bef- that day ọ na ka ọ kpọrọ m n'ụtụtụ ya dị m in the morning wee sị m sendịara ya 20,000 ka ha welu na ya eri nri m sị ya si n'ego ego a dị na machine were ego ọ sị m mba na ọ chọrọ imetụ aka n'ihe a business money na ọ chọrọ confusion Eh, na ọ chọrọ that ihe ọbụla ọ na-emekọ ha ka confusion m sendịara ya nke a ka ha si na ya na-eri nri ọ that day ka m sendịrị ya 22,000 itinye na 343,000 ọ bụrụ 360,000 that day ka o take off wee kpọọ m n'abalị

Are you getting me? So ndị ụmụnna anụzi na o ji the money eme business na village. And agwara m ha na that money is my sweat and that business could not go. So I had the thing gbawakata m obi, no way to stand m baa room mụ na ebe niile dị empty. Oge ọ na-ana o nwerọ ihe fọ na bai ukwu ube niile dị ebe a ọ wọrọ ya clearance o nwerọ anything single thing ga-asị gị na m ji aka now as property ube niile mkpụrụ osisi niile dị ya wọkasị ihe na-agbawa m obi lapụ gate open ọ dịka ebe a na-eme burial lapụ my room open ọ dịka ebe a na-eme burial so since that time I have been crying ọlụ adịrọ aka m na-aza aza kịta bụ udu mmiri ka anọ even ili nri na-abụ wahala to me shop mụ emechiri ya down o nweghịzi account m dị food since that time I'm crying for help that is why m ji wee sị ka m pụta na this medium ka m ma na m ga-enweta help my mother anọzi ebe a ka enyi my mom my father anọzi n'azụ ebe a ka enyi nobody to help ebe a nọ na alịlị ya that is alịlị that is alịlị na-achọ igbu m ebe a that is why I'm crying for help if there is anyone that can help some of my property maybe investigation ọ dị around maka o nwere ụmụnne ya nọ here anyị ga-esi nyanwa na abụle mana ụmụnne ofu nne ofu nne ya nọkwa this meeting here ha na oke eti ya ee eh, and enwetara m information na the very first day n'oge onye be m took off tomorrow na the yesterday na nwanne ya nwoke bịara ebe a na-ebi ya something ọ na-ebupụ which na my senior brother fụrụ ya mara na ọ na-ese plan ụla So Ọ bụ ọ ha- na-azụ. ha ncha na plan eh, this whole Eh, thing that together. is the main thing, yeah. So on property nna anọkọ ọ nọ nso elu aka ama m na ọ dị around but because I can na nyanwa na onwe ya mepego ọnụ na-agwa ndị mmadụ that I can know. True, true, I have nobody. My mother is have died. My father is nobody. Ọ na-ekwu na ya- you- you- That time you don't that's have- what you don't have you do. anybody. Eh, that I have nobody. That is why you eche enu cha try m alịlị na-egbu m. That is why I decided to bring the thing. Ka m wepụta ihe a na media. M ma na m ga-enweta help. so anụ m there is nothing now nothing now left for me o nweghịzi ihe fọrọ m and though ha sị onye zara afa zara ọgọ m egbuna m ọgọ m mere m ama m people are blaming me ka m ga-eji wee helpụọ onye akwụkwọ help m but that can never stop me from helping emere m ihe ọjọọ na m stọpụrụ ya ime nwa abortion emere m ihe ọjọọ na m nwetara na m nabatara ya mekwa ya fụ na nwa growrụ o luzie ka nwa growrụ nwa ya nyere m aka ọ kpọrọ nwa na ebe ọ dị helpless Mm, ebe ọ at the dị point of helpless. helplessness that is it eh ọ fụ onye nyere ya aka nabata ya n'afọ ime o bu afọ mkpụkọ o bu nabata ya onweghị ụlọ ọ bịa nye ya ụlọ na-efeedi ya mepeli ya business na-enye ife niile onweghị onye kwọrọ ya onweghị onye na-eti ya ife the recording dị na my phone nkata m oge m na-ajụ am I beating you no kee ihe bụ the problem everything is on record every evidence dị on record o nwerọ ihe ọ ya-asị m mere ya witness na a jụrụ m ihe niile ka ọ hụrụ niile mụ na ya na-aza since adị nle ka m jụkwa ya kedụ ihe m mee gị nothing no just nọs nọ lọv nọ nọ just no pretending na chidi then ọ nọ lọv ọzọ bụ mezi o ji wee chie ịpụ bukọ your property wekọla ego gị. onye alọvọhụ mmadụ ọhụ ọ sị onye ahụ na m alọvọkwa gị that is out of ọ tụtụrụ onwe ya pụwa nwa That is- ejizi kpụkọrụzie your properties ọkọ ma mkpụrụ osisi ọkọ bukọ everything nye ọsọkọ end ya your life ọ nọkọ ole ndị go use because nwezie m na-enweta since ya onweghịzi m na-enweta since that time even that anọzi m ka jebe ejebe adị mma naba anaba adị mma shọpụ ebe m ji nwelu hope ị magodu ihe anyị ji akpụ one bag of cement 2005 industry to industry onye nna wee mekata ya wee lezite almost 140,000 ọ gwara na egwuru ya wee later find out na asị Na asị. ebe ka enyi ya nwoke ka ọ sendịrị the money 340 something thousand were kwuo with 120 something thousand sị ị gbakọ ihe nefere 500 adịghị m ekwuzi foonu m goro ọfụụ ọ were nye enyi ya nwoke hmm. sị na na ezughị m gokwa second one a nawarazi ya n'aka ebe ọ chọzi ka m bido ihe na-eme obi aṅụrị onweghịdị ofu mkpụrụ ihe ọlapụ ya anya m happy a na-emere nwaanyị nwaanyị eh? na-emere onye dị ya mma eh? mana ụmụ Igbo ọ dụ mma onye nwere ụdị n'ụwa kịta a nọ ka mmadụ ka nwere obi ebele ntụ a nwere this good heart eh? nwee this kind of good heart n'ụwa kịta anyị ma na ị ma na kịta na nwa ozu na ịfụzi ezigbo mmadụ siri ike mmadụ fụ onye nwere this kind of good heart were mkpesi ntụ a wee tritie ya ndị Igbo ndị be anyị ọ dụnụ mma onye a kịta ị na-ekwu ka afa ka ezi ka afa na-eme ka ebe onye ọ wụ na Ebonyi steeti okay afa ya bụ Chinemelem Onwe onye Mgbo na Ebonyi steeti onye mgbo mgbo mgbo mgbo village n'Ebonyi steeti okay ndị Mgbo n'Ebonyi steeti na-ele ife onyonyo anụnwa amaha m na ụnụ anụgwara afa before anyị etikwa picture onye a anyị awa ụnụ ụnụ mee ka ụnụ gwa anyị because na anyị ama ife emele ife a anyị ama ife emelenụ so ka mgbe ahụ ife emekwanụ parents ya kwa ka ife ha ị kpọgo ha na phone ka ife ha na-ekwu maka hmm. ife a oge o bu ngwongwo m wee naa with ego m na-akpọ parents ya switch off all their phones ụmụnne ya niile switch off ọla nke sọsọ ya nwa ka m na-enweta then one week gaa two week gaa three week ọ na the fourth week ka m si phone through nwanne ya nwaanyị wee nweta nọmba mpa ya na-agwa ya nekwa ife na-eme asị m na mụ bịa ka a setụlụ m sị ya na m achụrọ nwa unu nwaanyị achụ na ọ bụrọ na m chụrụ ya na m na-eti ya na ya nwa malụkwa otu o si wee were ngwongwo na propa ya wechi ya dị ya Pụtakwala gị. otu ahụ ka m na ha si wee kwuo since I haven't hear from them mana ka na-akpọ ha since then ka m na-akpọkwa after ka m na ha kwucha nke a m na-akpọkwazi ya their nọmba is Ọzọkwazi n'ogbe switch off. yes onye m na-enwetazi bụ that girl that is how everything happen so nya nwa na-ekwu kịta na onweghị ife ihe eme n'enwe that is mmadụ what n'enweghị ife ihe that is what she is saying that is what she is saying that she is not regretting it that na ọ ma bịa na-aregret m jụkwa ya ihe m mere ya nothing Render me useless like this. ndị Igbo unu unu etinye okwu ọnụ ụmụ Igbo ka ya na-efu nchere maka ife a maka ọdịfa ama enu ebe mere uru n'Ọka Etiti Anambra steeti nke ahụ Nollywood nke ahụ Nigerian movie o mere live n'Ọka Etiti achọrọ m ka unu malụgodu tinyenụ okwu ọnụ tinyenụ okwu ọnụ na nwanne anyị nwoke onye needirị enyemaka etu ife si wee kwụlụ ya kịta o nweghịzi ego niile ọ kwa blọk ka ọ na-akpụ menial job wee nwee ike na-esevu nnukwu ego a wee ka o wee ka ha na anyị na ọ- nwata nwaanyị wee bido ezigbo ndụ ma nee ka o si wee si render ya useless nee ka o si wee si render ya useless nke mbụ bụ na nwanne anyị nwoke a needirị help o needirị enyemaka nke ịbụọ na anyị achọwa anyị achọwa ya nwata nwaanyị e need ime ya e need ịkpọta ya na ife niile ahụ ọ wụkọ ji ma properties ma ego ma ife niile ahụ ọ niile- ọ ya-ewetacha ha ncha niile yes because a hapụ mmadụ mee ọgụ ntụ a ee ọ ga-eneduzie ka ọ na-egbu ya ọ na-etinye ihe ọnụ ịma na ọzọ ife a na-ekwuzi bụ ka onye onye nwa na-awụzi n'ezigbo mmadụ so anyị need itinye okwu ọnụ anyị need ikwu ya itinye ọnụ o nwere ihe ọzọ m chọrọ ikwukwa okay nwata nwaanyị a m na-agwa unu o nwere nwanne ya nwaanyị a m na-ekwu particular oge mummy ya bịara ọmụgwọ na nke ya iri nri na-esiri the woman ike that girl wee na-ebesa m akwa na mummy ya adị eri nri ọfụma that place the thing wute m m sị ka ka nwaanyị bịara ọmụgwọ ka ọkwa ka a kpụrụkwa Ọka Etiti n'ọnụ rụmata na ọjọọ bụ ka m na-asị ya mba ya kpọta mummy ya the woman bịara na nke I feed this woman complete one month nwa na-ezili ọmụgwọ oge ọ na-ana egokọsị m ma bread ma phone new phone register ya SIM card nwaanyị a wee na ndị o were ọrụ ihe itiri oge ego niile m lụtara n'ọrụ a nara ebe that woman nọ. blọk niile m kpụdịrị ma ihe m na-eme ihe a because of the love m nwere this girl did not think of this thing unu mee nkwagharị na this okay the woman was na nke m ka ọ nọ wee mee ọmụgwọ onye bịara ọmụgwọ onye bịara ọgwụgwọ na na nke nwa- nwa ya nwaanyị o because of na onye onye ọzọ nyere ọmụgwọ ọmụgwọ m mecha ihe niile ihe ha ji wee kwụsị m ụgwọ bụ iwekọ ego niile dị na akaụntụ m foduo ma ebi buo property Buo ma ọ dị properties. mma Wee m sị ọkwara ma wee m kpụrụ isi jele nwa ọkọ m kpụrụ isi ọsọ dị ka ọ lapụgo na ndị bi n'ụlọ bata na ha afụkwa nke ha ya alacha